Moni, ndine Jack ndi kuli mpungwepungwe mu dziko la Haiti. Haiti ili ku Caribbean ndi imodzi mwa maiko akuluakulu kwambiri ku ma Caribbean Islands. Ili number 3 pa maiko onse akulu. Population yawo ndi 11.5 million. koma ndi dziko loti losakhazikika eh, dziko losauka kwambiri dziko losauka koma losakhazikika kuyambira kalekale ndi dziko lonena kuti kalero kunali ma indigenous people nde chifukwa cha dothi lake maiko akunja ngati ma americans anatenga anthu okuda amene analiko ma slaves anakatula ku haiti kuti azikagwira ntchito ya ulimi amalima mizimbe chani anali ngati basi ma slaves omagwirira ntchito ku haitiko anthu nkumapindulapo maiko ngati france usa amapindulapo mizimbeyo eti shuga chani ma business pamene anthu okuda amagwira ntchito anasiya kwambiri kumeneko nde in the end anapezeka kuti anamenyera ufulu wawo and mu 1820 ana, anakhala independent koma ngakhale anakhala independent zinthu sizinali Dziko la France linalamula Haiti kuti izilipira kulipira independence yawo up to 200 billion dollars akhala akulipira anakhala akulipira mmalo moti ndalamazo akapeza ndalama atukule dziko lawo amalipira France amalipira France analipira more than 200 billion mpakana 1947 anali akulipirabe ngongole yake kulipira ufulu wawo bwino dziko lake lonena kuti alibe zinthu zenizeni zodalira amangomenyana okhaokha sakondana basi ndi dziko lija loti chaotic amayitchulira kuti a failed state pakali panopo mu 2021 anapha president wawo dzina lake jovenel moise anamupha and chimphereni mu 2021 kulibe president kulibe boma anayikapo ka ngati mm, timu ya anthu olamulira atemporale koma zinakanika anachokapo pali wina wake akuti akuyimirira ngati prime minister koma ndi dziko lopanda leader it's a leaderless country kulibe maphunziro olongosoka nde kunayamba no magangi eti magulu aupandu aja oopsa kwambiri osiyanasiyana moti anachita takeover capital city port-au-prince magangitu tsono zimene amapanga magangiwo ndi zonena kuti magulu aupandu aja nangansi kulibe nj- anthu kulibe ntchito kulibe china chilichonse choti munthu angamadalire kuti ndizipanga izi nde amayamba uchigawenga uchigawenga uja basi abwera apanga kidnap munthu mmodzi banja lina lake akachita kidnap munthu uja anena kuti ngati mufuna kuti tisamuphe mutilipire mwaona nde basi anthu aa achibale aja kayalipira ntchito mm, basi kupanga ndalama kwake kumeneko Aka- ngati pena pake pali filling station achita takeover azinena kuti ngati mukufuna kuthira mafuta mutilipira kaye ifeyo mukalipira ifeyo nde muthira mafuta Mm. pena paliponse pali dzimagangi dzochita control china chilichonse kuti olo pa msewu umene msewu mwina ngati pali msewu wodalirika basi magangi achita takeover ngati mufuna kudutsa ndikuti mwalipira magangi aja anthu angophedwa kukhapidwa kuchitidwa nkhaza anthu 1.5 million anathawa mdzikomo imagine anthu 1.5 million kuthawa nde akuthawira m'madera apafupi eti eti pafupi pali dominican republic jamaica chani chani sono maiko onse akukana kunena kuti sono anthu nonsenu tikutengani bwanji afunanso aziwathamangitsa nde pakali pano kwayipaso kwambiri magangi kupha anthu kuchita dziwembu kuli polisi koma nde apolisi omwewo amakhala ndi mantha kwambiri eti mu 2010 kunapangika chivomerezi choopsa kwambiri and chis- after chivomerezicho chinapezeka kuti kunayamba kolera inaphanso anthu ambiri nde zinthu zoyipa zokhazokha zongochitika mdziko nde nzodabwitsa kunena kuti dziko loti losauka kwambiri koma upandu woopsa kwambiri kumachita kuti why pamene kuchita compare ndi dziko ngati drc ku drc you know kuti anthu akumenyana chifukwa chonena kuti kuli ma minerals at least you can see kunena kuti akumenyanirana izi eti not kuti its better koma kunena kuti chomwe akumenyanirana mukuchiona koma ukuku zodabwitsa kunena kuti chifukwa chani akupha malidazi akutani basi kungokhala state ya uchigawenga e, tauni iliyonse muli dzigawenga dzigawenga aliyense akukhala ndi mantha zinthu zosakhala bwino zija kopanda maphunziro akuti even life expectancy yake anthu sakhala moyo wautali life expectancy yawo akunena kuti munthu at least akamafika zaka 66 amakhala kuti basi 66 nde mapeto wakalambiratu pamene uh, 66 yo munthu wamkazi ka- azibambo life expectancy yawo ndi about 63 kapena 60 zoopsa ndi dziko lonena kuti limakumana ndi mavuto ambiri dzimvula zivomerezi maharikeni ma disasters oopsa kwambiri komanso uchigawenga kusakondana and yet ndi dzikonso lokongola kwambiri lonena kuti litati lichite focus on tourism akhoza kulemera kwambiri chifukwa chaka china chake anakhala nazo serious anapanga 200 million koma kusagwirizana kusafuna lida mapeto ake ndi awawa koma zimenezo nzimene zikupangika ku haiti anthu ayambanso kuthawa dzigawenga dzayamba kupanga upandu zikomo kwambiri